m'ale ka ne ne bila ne ye n sigilen sisan ne tun tɛ n sigi walayi mɛ komi i ka kɛ na ni ne nin fɔ ale yɛrɛ a bɛ la ne la bi ta nin nɔ mɛ kuma fɛn fɔ ma ye ma delila o la

olu kɔnɔ bɛ tobili kɛ ka ne ɲagaralabɔ longo lo n'i tɛ dumuni kɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la n delila k'a f'i ye n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la n'u seginbagatɔ ko k'u b'u ta sara i la a bɛ kɛ b'a ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen don k'a ta la k'a bilala i kelen de la o to yen i ka minɛnw ɲɔgɔn wa a den tɛ wolo yan taa n'a ye a tɛ wolo yan i na ko ɲɛɲininen de y'a kɛ nani se yan na gogo n'i sera yan gogo be fa ba fatɔ la ba be a marabaliya n'a malobaliya tɛ kɛ ne dɛrɛ a furuko mana daminɛ ngaraba ngaraba ngaraba kɔfɛ tuguni i bɛ tila ka n'i jɔ k'a dose n'a bɔsi ni n ma jɔnjɔn sɔrɔ nin na gogo tɛ don du in da fɛ inshallah n ye se kɔni munna muso tɛna sigi munna muso t'a sigi hali sini a bɛna sigi a ka cɛlasigi la parce que ala de y'a latigɛ ni ala ye fɛn fɛn latigɛ jɔn ni bɔgɔ la i tɛ sa abada n'a ma kɛ mɛ bi denw kɔni filen ni galama mana tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn ko n taara n taara de bɛ mɔnɛ bɔ i b'i sigi de n b'a fɔ latigɛ dɛ latigɛ kɔni ka kɔrɔ ni jɔn ye mɛ ni ala kɔni fɛn fɛn fana s'a bando la dɔ bɛ ba ye mɛ i yɛrɛ ka laɲini o tɛ kolokolo ka se

ne tɛ na aw bara sa dɛ kayi i ko ka mɔgɔ min na wɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ min na i sigi yen nɔ kɛ i bɛ ne ye aw bara ye heyi aw na t'a fɔ ko ne ye bɔ aw mana fɔ ko ne kɛ ko ko kɛ n b'a kɛ hali a kan tɛ ko n ye n cɛ faga n b'a faga n b'a lalen to sunɔgɔ rɔ k'a kan tigɛ k'a la jeli lɔ heyi i sigi kɛ nɔ kɛ n bɛ wɔ sisan aw bara an na teriya duman koyi.

ayi kun b'an wele o tɔ la don layan fɔla mɔgɔ terimuso ɲuman mana hakilina min f'i ye i y'o kɛ le dɛ i jɔ bana an t'an kɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tɛ kelen ni yɔrɔ a banna an bɛɛ ka ɲɛma foyi tɛ ne na koyi wala n nali nin diyara n ye sa a tɔ kantigɛli e de ta ko n y'a la jeli lɔ ne bolo kɛ y'a ɔn n m'o kɛ fɔlɔ n m'o kɛ o bɛ kɛ kɔfɛ sa kana pɛrɛse n b'o fana kɛ e taara la ko ne bɛ na minɛ cɛ ko ka bɔ i sigi yen dɔɔnin fana makɔnɔ o bɛ kɛ o bɛ kɛ n b'o kɛ ka nin ye n kɔnɔ ka muru ta k'a la kan na ɲɛ o ne b'a kɛ nana ye dimi min don ne la tuguni ko nana ba e nana ye dimi don ne la e nana na ɲɔgɔn ye min n'i taara nana nɔfɛ fo a ka nana ye fɛnkɛ la nana ye foro kɔnɔ i b'o fana kɛ gɔyɔ de ka taa don fo n bɛ n sen kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ cɔ o ɲɛ nanfigi sori fana dugu ci denni kelen o nana ko ko ni nanfigi bɛ sigida in na ko ne de don ne ye nanfigi ye ndagawuli i t'ori hali e ye ɲala ni nanfigi ma bɔ i t'ori i tɛ nanfigiyakɛla i tɛ kuleyakɛla mɛ n ye min kɛ n y'a kɔli cɛ ka kan ye kan kan hakili la ko aw b'aw yɛrɛ kɛ mun de ye dugu in kɔnɔ yan aw bolo ko aw tɛ ko mɔgɔ bɛ siran aw ɲɛ de yan paseke bɛɛ ɲugunnen don aw la aw tɛ dɔ wɛrɛ la e ni ala n'a kira cɛ ko den min bɛ e terimuso kɔnɔ a taara a sɔrɔ a cɛ dɔgɔnin fɛ karimu fɛ mɔgɔ malobagatɔ mɔgɔ siri tigɛlennu karimu yɛrɛ malo kojugu ka ye ba adamaden mɔgɔ mɔgɔ jɔginnenw o t'a ye sodala tugun maloya ale maloya kan maloya y'a tugun mɛ cɛnin nɔ a tɛ dɛ den ne wolo yɔrɔ ɲini na e dennin julajugu wolola yan de he n ma mɔgɔ lankolon ye diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ awa ee an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n ma taa nin kɛ ko ne na ɲɛsi ma fɔlɔ le bara ne tɛra k'o doni bila yen ka sɔrɔ ka na an y'a nana mɛndiya kɛ yan n ko ma na ne kun bɛ beredi ka ne gbɛn ka ne bila sa ee an t'olu ka fɔlɔ mɔgɔ vi tile la sa ne ka sɔn kana na danga sɔrɔ a ee o to yen o to yen an to a fɛ y'a ma deli ka da kana tɛ taa ye sa ka danga sɔrɔ i b'a fɛ mun na olu ka fɔlɔ olu bɛ ɲani min kɛ cɛlasigiyɔrɔ la o tɛ kɛla tuguni o da bila mɛ tɔɔrɔ cɛlasigiyɔrɔ la n'i tɔɔrɔla cɛlasigiyɔrɔ la den barikama i t'a sɔrɔ sɛ yɛrɛ ta kokuru bɛ telimani ko kuma yɔrɔ ee fɔlɔ tile la i cɛ b'i bugɔ k'i da joli la i bɛ tila tuguni k'i sigi a kun mɛ bi n'i bugɔra i bɛ taa min cɛ bɛ taa min kaso tɛ yan ne taga ci mɔgɔ bolo dɛ gosili muso kan o interdit la mɛnna fɔlɔ mɛ

ko ne ka taa e nɔfɛ o ma dayɔrɔ sɔrɔ gogo fari la fiyewu ko mun de kelen pe kosɔn ne y'e fara ale kan du kɔnɔ ne ko a ma ko un karisa sabari i k'i bolo la i dusu la e nana kumba sɔrɔ du kɔnɔ yan kumba bɔlen e ka tila k'a fɔ ko kumba kana fara e kan n ko ko kɛcogo tɛ kɛla ten dɛ a donna ka so kɔnɔ k'a ka minɛnw ta ka bɔ n'a ka saki y'a bolo ne y'a ye saki b'a bolo ne y'a deli ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a ma sɔn ne taara ka taa e ɲini yɔrɔ la wagati min na tiɲɛ na ne kɔni taara k'a to yan mɛ an ma na a sɔrɔ yan a ka saki de tun b'a bolo n t'a dɔn a taalen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ wa o yɛrɛ fana man kabana gan dɛ depi ni madojan fana bɔra ka diɲɛ minɛ n'a kun ye fɔ bi o fana b'o janjanjan de la diɲɛ fɛ n t'o ka kibaruya kelen foyi dɔn o fana tɛ ka se ka segin ka na ɛɛ n buranmuso gogo ni madojan u k'u ta kɛ wali ye ne de ka diɲɛnatigɛ bi ne y'a ma na ne ka diɲɛnatigɛ tɔnin bɛ e de bolo ni ne tun ma taa e nɔfɛ ka na ne mago salen tun ye pewu ne kɔni jigi tɛ mɔgɔ si kan yan e kɔ n buramuso i y'a faamu. n burankɛ n burankɛ. naamu.
n'i ye ne ma ɲininka ne b'a fɔ ko fili e fɛ dɔɔni kana bala ye n burankɛ barisa kan dɔ de tun donnen gogo kulo la o ko ne tɛna don so in kɔnɔ ɔ n'a ma ya ko aw hakilina yɛlɛmana ayi tun kan ka gogo lasigi ni mɔgɔya ɲuman de ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na mɛ ɛseke ayi n'o kɛ wa
n buramuso naamu i ye kuma min fɔ sisan tiɲɛ dimi fɛn o dimi fɛn a bɛɛ ye fili fɛn ye fili min ye ne sɔrɔ e ta la ne y'a fɔ n ko fili tɛna ne sɔrɔ tuguni ne ye gogo wele ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a ko k'a tɛna mɛn ko sabula ko ne donna du kɔnɔ yan ko n'ale ma kɛ su ye k'e bɛ kɛ su ye ne fana y'a yira a la su kɔni bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ni ala ka su ma bɔ ne ka du kɔnɔ yan fiyewu mɔgɔninfin ka su bɔlen tɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan i n'a faamu. n y'a mɛn. n burankɛ. naamu. a walenya man ta. i kana to i ka don fili fila kɔnɔ. taa gogo nɔ bɔ. mhm. n'a y'a sɔrɔ a b'a ka so mhm. n'a taa u ka so mhm. i ka wuli i ka gogo yɔrɔ ɲini walasa i jo kana kɛ i jalaki ne kɔni bɛ se k'o de f'i ɲɛna n'o tɛ a bɛ fɔ tuguni ko ne nana ko ne fana y'a lataa burankɛ fosi man di ne ye bi e ka du in ka bugun ni i halala yɛrɛ de ni gogo taara o man ɲi dɛ buramuso naamu tiɲɛ yɛrɛ la ne m'i ɲɔgɔn ye ɛ cogo di o de kama a bɛ fɔ ten ko ala ala ka jɔn bɛɛ lajɛlen sɔn sabali la n buramuso ala y'i sɔn sabali min na n ma sabali ɲɔgɔn ye mɔgɔ la fɔlɔ depi ni don min na an y'a kuma bɔ an da kɔnɔ k'an bɛna i dafa n'i dafa ye gogo ye k'a ta o don ma fo bi e ka kuma tɛ se ka fɔ gogo ɲɛna i ka ɲuman tɛ se ka fɔ a ɲɛna a yɛrɛ t'a fɛ k'i tɔgɔ dɔn kuma yɛrɛ de mɛn fewu ɔ mɛ e nani e donni so kɔnɔ sisan e ko ko ne ka t'o nɔgɔ n'i tun ye se kɛ e, e, e, gogo ye kuma e tun tɛ don so nin kɔnɔ yan wa e fɔlɔ donna ɲɛ ma ni gogo fɔlɔ tun donna ten walahi e tun tɛ don du nin kɔnɔ yan nka bi de ne y'a dɔn k'e kuma k'i bɔra mɔgɔmayɔrɔ la bi de ne y'a dɔn n k'i lamɔlen don i ladamunen don o de kama a bɛ fɔ ten ko an ka furu kɛ mɔgɔmayɔrɔ la n'a fɔra ko ka furu kɛ mɔgɔmayɔrɔ la hakilintan hakili la ko ka taa kɛ dufa jama kɔnɔ o tɛ furu mɔgɔmayɔrɔ mɔgɔ ladamunen bɛ du min kɔnɔ du mɔgɔ minnu b'u danbe dɔn n'u b'u taabolo dɔn u b'u fa danbe dɔn u b'u ba danbe dɔn mɔgɔ ka taa furu kɛ.
kuma in ka ɲi tan sa. nin kuma in ka ɲi tan an m'a lawuli nin bɛɛ kama n y'a faamu awɔ a ka ɲi tan ala ma ala ma bɛɛ jɛ ka kɛɲɛ ni gogo ma min dɔn ne fana kan k'o dɔn a mana kɛ cogo o cogo ne fana ka kɔrɔ n'a ye o hakilimaw bɛ don ne n'a cɛ kan'a minɛ a ka kɛta ninnu ma min ka jugu a bɛ ka min kɛ ne fana k'o kɛ o de ka jugu mhm. mɛ n'a bɛ ka fili ne tɛ ka fili don dɔ la a bɛ ɲɛ o an ka ala deli dɔrɔn ala k'a sɔn a ka na du kɔnɔ an ka cɛlasigi kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ walasa e mɔden ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ don min na o de kɔni tun ye ne hakilina ye kan'a fɔ k'i bɛ kuma caman fosi fɔ nin ka ɲi tan gogo minɛ n'a jogo ye i ka ne minɛ ni n jogo ye ɛɛ buranmuso n'i y'a ye fɛnɛ n bɛ nin fɔ tan adamaden i ka ɲuman bɛɛ kana to i sadon na fo ka ɲuman dɔ fɔ walasa i ka dɔ fara i ka ɲuman kan naamu n bɛ wuli fɔlɔ awɔ i y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ ten mɛ halisa
n bɛ min ɲini i fɛ tagabolo min b'i bolo dusukolo min b'i la hakili ɲuman min b'i la halisa dɔ ɲini k'a fara o kan i n'a fɔ n bɛ wuli fɔlɔ
dɔɔni sa dumuni bɛ mɔ awɔ jaa ni mɔgɔ ma sa ko bɛ juru b'i la ba k'a sigi bi ka gogo kɔrɔfɔ ne o ma bɛ kelen ma ka tila tuguni ka ne talo ta e ala ta ye tiɲɛ jaa nafa bɛ muɲu na koyi a barika karamɔgɔ fana ye koyi ne bɔra cɛkɔrɔba in fɛ a ko ne ma k'a ye tile saba de di ne ma ko ne ko fa bɛ don n burankɛ la e ala ye barika don a ka laɲini na e sigi ne bɛ na nin ko nin sigi bɛɛ ne bɛ taa cɛ ka ɲuman yira a la ala de ye ko bɛɛ kɛbaga ye dɛ nka a y'a sabu don ale la ee nin gɛnniba in kɔfɛ nin tɔrɔko tɔrɔko in kɔfɛ cɛkɔrɔba in de kɛlen filɛ bi ka na baro ta ne ka tila k'a yira kungo la ale yɛrɛ mago tɛ gogo la fo ne kumakan de bɛ k'a to bi a bɛ ka taa gogo nɔfɛ a barika ala ye